Tipatsane nkhani yomwe yachitika chakumamawaku ngozi yoopsa kwambiri yomwe yachitika chaku mzimba uku ndipono munali ana a sukulu mmenemo amapita ati kaya ku lilongwe uku ndekuti chiwerengero cha ana ochuluka kwambiri avulala pa ngozi imeneyo komano sizikudziwika kuti no ndi angati so far palibe amene wamwalira tifotokoze bwinobwino kunena kuti no Ku Mzuzu kunanyamuka bus ya Captain Bus. Okay, mwinanso muiona mu chithunzimu kuti yachita kulembedwa Captain Bus. Inanyamuka ku Mzuzu kumapita ku Lilongwe ndipo akudutsa kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe kufika cha mu Mzimba makamakatu pa Luviri Trading Center Pafupi ndi pamenepo, tikukambatu za msewu wa M1, kunapezeka zonena kuti bus ija yakawombanano ndi truck. Ndiyetu kunalitu kuwombana zija zosakhala bwino kuti ee! kunyenyeka magalimoto akuluakulu ngati amenewa sizinali bwino ndekuti basiyo n'kukagwera kuchiphompho uko Uku plus ndekuti kuphwanyika kwa bus kuja chifukwa choti yaombana ndi chani ndi truck in addition to that kukapezeka zonena kuti ndekutino ikukaphwanyikanso ndi mmene imakagudubuzikira uko zosakhala bwino mumadziwa chinthu choti chili ndekuti ndi zitsulo zonena kuti zina nzolemera zosakhala bwino kwapezeka zonena kuti no basi ngozi pamene paja zosakhala bwino olo ndi pang'ono pomwe. Chimene chachitika nchonena kuti basiyi sizoti inali empty, inanyamulatu kuteko anthu ndipo anthu amene ali m'basi imeneyi ochulukirapo ambiri kwa basi anali ana a sukulu. Ana a sukulu amene zikuoneka kuti akuchoka kaya ndi kusukulu ku boarding kaya ndi kutsekedwa kwa masukulu kuchani akupita kunyumba mwaiona imeneyo. ndekutino basi ija kukatembenuzika kukagwera uko kupezeka zonena kuti ana aja ngozi zosakhala bwino Aku, amene achibale amene muli ndi ana makamaka amaphunzira cha ku Mzuzu ku masukulu amene cha kumbali mbali ya kumpoto uko ndipono anawo ndekuti amachokera ku Lilongwe kapena chigawo chapakati please check check with the kids makamaka amene anali ndi ulendo lero kuti panali zilinganizo zoti akhala pa ulendo leroli akhala ndiye kuti ali pa msewu check check check check with them kuti chikuchitika ndi chani kapena check ndi masukulu awo kuti kodi no zikukhala bwanji ana anyamuka kapena izi zi tikumva za ngozi zibwanji e, check check zimafunikira ndithu mwachangu kumawalondoloza anawa adzimvanso kunena kuti ali ndi makolo awo amawalondoloza bwinobwino This is very serious pakanali pano pa information yambiri mukuona tikulepherabe kukupatsani information yambiri kuti kodi ndi ana amene achokera sukulu yanji mwayiona chifukwa chonena kuti information yambiri sinapezeke chimene chachitika choti ngozi yachitika cha posachedwa kwapezeka zonena kuti to basi amene amayankhulira apolisi makamaka cha ku mzimba kumeneko ah, maria banda atsimikiza kuti zachitika koma madetail ambiri nde s- akutolerabe pakanali panopa akutolerabe kuti kodi no anawo pali pa ma casualty zili motani ndi ana angati amene avulala koma palibe amene watisiya tingamangoyamikabe choncho kuti palibe amene watisiya apaponso nde kuti kuchoka ku chipatala cha M'mbelwa District Hospital kumenekonso tu nde kuti akuthamanga kuti no mwina mwake athamange ndi maambulasi akatenge anthu amene avulala aja mwachangu changu athamangire nawo ku chipatala and akunena kuti ku chipatalako akupangiratu prepare kaya ndi mabedi ma chemicals kaya zimachani zimankhwala zonse zoti abaye anthu amene akhali m'maululu osiyanasiyana akukonzekera konzekera kuti no akamakafika nde kuti no akhale at least chilichonse chili ready akalandire mathandizo anthu amenewo Kumeneko ndi kumene tingamve kuti kodi no zili motani, chiwerengero cha anthu amene avulala nchotani, kodi palibe no ma casualties olo ena ake atisiya, koma pakanali panopa akuti palibe amene watisiya, so far ndi zinthu zimene tingakhale pansi ndikumangothokoza, kumayamika moteromo. Komano ngozi ya serious kwambiri, mwinanso muziona muzithunzimo kuti no sizinayendepotu apa, ayi sizinayendepo. chabwino chachititsa ndi chani kuti no matruck akapezeke akuombana ndi basi chani palibe madetail amene atuluka anakafufuzabe koma tikhoza kumangopanga imagine kunena kuti ngati aombana ndiye kuti no ena ake samayendetsa bwino mwayiona imeneyo kaya nda basiwo kaya nda trakiwo samayendetsa bwino magaye timafunika tidziyendetsa bwino pansewu madrayiva makamaka amene ifeyo timakhala ndi kuti tikunyamula anthu ochuluka timakhala tanyamula miyoyo ya anthu ochuluka kwambiri kwambiri so lets be very very careful pamenepopo komanso ndiye kuti kaya nda amatrakiyo poti mmakhala mulimo nokha nde basi tu fayafaya iyayi mmene ukuyendetseranso kodi pansewupo ukuyendetsapo bwino kodi iweyo kuyendetsa kwakoko sikungapangitse zonena kuti uchititse ngozi Zonsezitu izizi ngati munatenga ma license anu bwino bwino osati apa window mukaona zonena kuti no timati k50 53 I think imati k53 buku lija limagwiritsidwa ntchito ku driving limakamba zonsezi kuti no kodi mukuyenera muziyendesa bwanji kuti no mupewe ngozi mwaiona imene ija nde apapa sizinayendepo ngati pangabwireso zina zake zoti no ma update ma follow up tikupatsana in relation to this tikufunansoni tikutengereni makamaka chaku salima uku Eh, ku Salimansotu kwachitika ngozinso eh, yomafanananso ndi ngati yomweyi. Chomwe chinachitika nchonena kuti basi ina ya ikuluso ngatiyo eh, akuti 80 tours and travel imeneyotu imachoka mbali ya kumwera uku kaya ndi boma lanji sanatchule bwinobwino kumapita ku Mzuzu komweko kumene kwachitikanso ngozi koma iyi imachoka kumwera kumapita ku Mzuzu ndiye chomwe chachitika nchonena kuti Basi imeneyi kunadzapezeka kuti basi ino ili mkati moyenda muja yamasukatu mateyala amwene, mateyala akumbuyo. Nde mukudziwa basi kumasuka mateyala ikuthamanga, mwamwayi driver anayikwanitsa kuyimitsa basiyo koma ndekuti sizinali bwino, basi imayenda opanda mateyala ena ake kumbuyo kutamasuka mateyala. ili mu speed wakwanitsa kuima ndiyeno paja ndiye sipanachitike ngozi ina iliyonse pamene pazapezeka kuti yayi basi ino ala tipange bwanji pamenepo tikonze basiyi chani zachitika kodi nthawi yanji izi zinthu zimachitikano cha mma 2 koloko mbanda kuchet mbanda kucha wa lero lero 2 koloko ndipo zimachitika kusalima mu msewu wa M5 Ya, msewu wa M5 ndi kumene kwachitika zimenezi awa amapita no ku Mzuzu nde at least akwanisa kunena kuti no kuyimitsa basi ija ngozi sizinachitike tizingoyamikaso pamenepo ah, komano nde kuti no kuchoka nthawi imene kumafika apa akhala akukonzabe kuti mwina make amangirireso mateyala a basiyo akatero azipitirira ndi ulendo ndithudi anthu nde kuti atangokhalakhala ee kudikilira kuti kodi no zitheka zikatheka kenako tinyamuke tizipitirira ulendo fans ina inatopa nkudikilira pamenepo panazachitika ka drama ka short drama fans ina anatopa nkudikilira ife mukutichedwesa tikufuna tikafike mwachangu ku Mzuzu mukupanga chani ee chani chani ayamba kukwenyananso ndi driver ujaso pamenepo ee driver wakeso nde ndi wotiso ee ndo- ndo- ndoti mutu wakeso boyilaso tu ngati ndi fans ija imanena kuti driver tikufuna utipase chani utipase ndalama zathu Tibwezere ndalama zathu for utichedwetsa, tikwere basi ina. Ngati sizili zimenezo itana basi ina ititenge tidzitani tidzipita. Sitingamadikire no phokonyole wakoyi kuti umukonza chani chani. Fans yake panadza kukangana driver le mukunamatu. Inuyo nde ine sindikubwezatu ndalama. Amene afuna kunyamuka anyamuka adzipita koma ndalama ineyo sindikubweza yayi. Inu mudikira basi tiikonze tikaikonza kenakono. Ulendo nde kuti ukhala ukupitilira, at least ma guy amvana ngakhale amafuna kupindirana ma shirt pamenepo nkhani zake zomwezo, amvana nde kuti no, I think mwina panopa akwanitsa kuikonza kumangilira mateyala basi ndikunyamuka kuti mwina, mwina tikunena panonso ali munjira kale, wautali kumapitiriza ulendo wawo. Ma incident ofananaapo komano ya serious kwambiri ndi yomwe tikunena yem ya ngozi yachitika ku Mzimbayi, eyaa sizinayendetu pamenepo, takamba kale kuti makolo muchite bwanji amene mukuzozoda ana anu anali pa ulendo komanso ndekuti amaphunzira cha ukokoko ku ku mpoto ko, Check check zimafunikira kupanga choncho ndithudi. Mwina tikambepo apa za ma advices choyamba takambako nkhani za kayendetsedwe. Ngati mwaiwala kuti no malamulo amakamba zotani please go back mukawerengenso k53 imakamba zotani kodi malamulo apansewu amakamba zotani. Kubwera nde kuti no ah, amene mu iyi ngati incident yathu yachiwiri yaku yaku yaku Salimayi Please amachita kunena kunena kuti magalimotowa isananyamuke galimoto ipangeni check bwinobwino mateyala onse ndipo timachita kukamba chonchoto check muli madzi ee, muli oilo e, mafuta okwana alimo e, brake akugwira e, okay chinanso nchani ma lights akugwira bwinobwino ma indicator aja akugwira bwinobwino e, kuonjezera apopo nde kuti no go check mateyala onse ali bwinobwino very very important. amangika bwinobwino sana sali loose eh nde kuti mukatero okay chicho sichili bwinobwino giya pa msewu mwaiona koma nde kuti no mmangokhala galimoto mwayendera lero mawa muiyendera mkucha mwezi os- osaipanga ko check ma, tima, ndi mabawuti tija nde kuti tamajenta mati atayamba kumasuka Tamasuka masuka tangotsala pang'ono kuti tichokeretu inu osapanga check zinthu ngati zomwezi muli pa msewu pa speed theyala kuchoka nanga ikanakhala zoti speed yake inali yoopsa kwambiri ndekuti inalitu ngozinsotu yoopsa imeneyo so lets try to do that ama mini bus onse ama taxi nonse amene mmayendetsa kaya ndekuti galimoto ma bus akuluakulu amene mmayendetsa galimoto zomwe zimanyamulanso anthu even galimoto za personal zanu check check check check Safety is very very important ee muziteteza miyoyoyo kuti zinthu zina ndi zina zizipewedwa akuti.